Ailse, Cuireann ailse isteach ar chuile chlann. Cuma cén clann atá ann, cuireann ailse isteach orthu so tá sé tábhachtach agus airgead a bhailiú is tá sé ag gabháil chuig cás maith so sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach. Tá muid thiar i Leitir Mealláin inniu.

Ag iarraidh iomramh go hÁrainn agus dúirt sé go raibh sé dhá dhéanamh so bhuail sé faoi. Bhuail sé bhuail sé le chuile charthanach. Tá sé ag tíocht ag doras chuile dhuine de a réiteach agus like tá sé tá siad ag brath air tá siad ag brath ar ar an airgead. Tá daoine an-fhlaithiúil like le bheith ag tabhairt airgead le le haon charthanach like tá cúpla duine maith anois ag teacht anseo anois inniu. Taispeáint tacaíocht. Séard a dhéanaimse breathnú amach ar na curacha is fáil rudaí réitithe, cártaí a chur amach, Go Fund Me agus rudaí mar sin bheith ag iarraidh a bhailiú. Feictear dhom le. Píosa anuas Bith i gceantar Chill Rois nach mórán teaghlach nach bhfuil sé ann agus tá suim beag daoine air le haghaidh chuile charthanach so phioc muid an carthanach seo. Beidh cailín Áine Ní Laoi nó Uma Seodora nó Áine Uí Dhubháin, Patrick Pádraic Ó Máille, John O'Donoghue, Maitias Barrett, Bím ag caint go minic mar deir a Bhuel an traenáil seisean anyway, an t-ádh a rinne muid ó Leitir Mealláin go Casla cheana. Tá mé beagán nervous. Ba beagán ach beidh muid ceart go leor. Bhí siad ag iomramh fada agus rud ach eh, Tá ceangailt acu leis an fharraige i gcónaí, like. Tá sé sa gcroí, mar a deir siad. Tá mé ag ceapadh nach, nach ndearnadh riamh i gcurach ádhmaid é. Déanadh i gcurach canbhais é, ach i gcurach ádhmaid, ní cheapaim go ndearnadh, especially le fear amháin i gcurach ádhmaid. Tá mé dóchasach, le cúnamh Dé. Clann is cairde is gach duine, sea, an tacaíocht choitinn, so, you know, is rud maith é, cinnte.

Tá muid anseo mar a déarfá. So ní raibh aon bhrú orainn. Leann do chuir siad míle fáilte romhainn. So bhí bhí go leor daoine thíos ag an gcéibh le fáilte a chur romhainn. B'fhiú cuimhniú air, mar a déarfá. Bhí sé. Beidh tú. Ní raibh sé dúshlánach, ní raibh, bhí sé breá go. Tá mé breá ábalta, níl mé tuirseach, yeah. Tá, bíonn cleachtadh againne, so, bíonn mé á dhéanamh go minic, hat, mar a déarfá. Bhí RIB linn agus bhí bád, bád mór, mar a déarfá, agus bhí curach, so, bhí neart cúnamh. Got dhalta aon rud mar deireadh. Seo bhí neach cónaí. Sea bhí an cóis cead stand by mar deireadh. Seo bhí gach rud go maith. Ní raibh fadhb ábhar go leith. D'fhága muid ag an aoi trí mhí sean ag hata leisce an fhine ag so. Bhí sé iontach. Ní. Bhí sé neart support, bhí sé sábháilte. Fuair gach duine an cártaí le díol. the sponsorship so oh cinnte like rud maith le Cancer Care West so so tá airgead bailithe dhóibh ar aon chor so. bhí sé éasca go leor inniu bhí bhí bhí an aimsir bhí an farraige ciúin so sé thar cionn b'fhéidir go ndéanfaidh muid arís an bhliain seo chugainn le cúnamh Dé. Tá. Tá cártaí urraíochta againn beidh siad ann go dtí deireadh na míosa agus tá nasc ar Facebook faoi ainm Máirtín Breathnach agus má tá duine ar bith ag iarraidh síntiús a thabhairt just dhóibh a theacht i dteagmháil liom féin.